ndị be anyị o bidogo na anyị na-ekene n'ụtụtụ a wee na-asị n'ụbọchị nke taata bụ eke ka taata bụ eke ee anyị bụ igbo na-agụ eke na orie na afọ na nkwọ anyị sị ụbọchị taata chineke bịa kwọrọ aka ụtụtụ eke kere ụwa bịa kwọrọ aka chukwu okike abịama bịa kwọrọ aka chukwu na-enye ndụ bịa kwọrọ aka ee ụbọchị taata bụ eke bịa kwọrọ aka orie kwọrọ aka afọ kwọrọ aka ee anyị na ụbọ na anọ bịanụ kwọrọ aka eke na orie na afọ na nkwọ ka igbo na-agụ ehm, ala ihiala m zọdoro ụkwụ bịa kwọrọ aka ala awa ala m zọdoro ụkwụ bịa kwọrọ aka ala nne m ogwu bịanụ kwọrọ aka ee eh, ala ihiala kwọrọ aka ebe m zọdoro ụkwụ ekwu taata bụ n'ala ihiala ihe ọma ka anyị kwụ n'elu ya anyị sị ihe ọma mere na anyị ala igbo bịa kwọrọ aka ee eh, igbo gbara gbara gbara gburu gburugburu bịanụ kwọrọ aka ala igbo bịanụ kwọrọ aka na ọ na-abụ agụpụ ụzọ agụpụ ọ na-ara agụpụ ụzọ ọ na-akwara asị m ihe ọma mee ihe ọma mere na nwoke ihe ọma mere na nwaanyị onye anabara na ndụ ya na onye ya n'afọ ee n'ụbọchị nke taata na okwu anyị erikekwe mana okwu anyị adị ụbara mana ofu ihe m ma bụ na ọ ma na ya ga-etigbu osisi egbokwe na egbo ee obi adịrọ m mma obi adịrọ m mma ma o nwere ike obi adịghị mma maka na ọ na-abụ onye o ji emebe na-abụ onye ọ na-emerọ o mee heu nụkwa ka o siri mee ọzọ ọ na-abụ e buru ozu nwa onye ọzọ ọ dịka e bu ukwu nkụ ee o meruo ghị arụ i wee ma na ọ na-eme eme mana ọ bụrụ na o merọ ghị arụ ị ya ama na ọ na-eme mana ndị o mere emere na gịnị ndị o mere amarala ndị o mere emere gịnị skibụ enyi nwoke so na onye o mere amara na gịnị amarakwala ihe e ji wee na-eti mkpu a bụ maka mkpakpa a na-akpa n'imo Chukwu okike abịama ihe m na-arịọ na mkpu m na-eti n'ụbọchị nke taata bụ maka ndị niile a gbara ngwa afịa fa ọkụ n'ala Imo ee ndị Imo ofu okwu m chọrọ ịgwa unu bụ na Goliat a Goliat a nọ na be unu Goliat a nọ na be unu bụ na o nwerọ onye nwere ọnụ okwu mere na unu ncha enwerọ ọnụ okwu Goliat a nọ n'ala Imo o wee bụ na o nwe onye nwere ọnụ okwu o nwe onye nwere ike ikwu okwu hei o mere gara mmadụ mekata ihe mmadụ asị hei mba ihe nke a nwekwara ka ọ dị nna ifrọfọ ọ bụgodị na ọ bụrọ ife ee ka m mee maka n'ihi ụmụnne m ọ bụgoro na ọ bụrọ ife ka m mee maka na ihe siri ike n'obodo a bụ naijiria ọ bụgoro na ọ bụrọ ife ka m mee maka ụmụ a ya-amụta ọ bụgoro na emerọ ife ọbụla ka e mee maka ikwu na ibe ọ bụgoro na emerọ ife ọbụla i mee maka ụmụaka a mụrụ ọfụụ i mee maka ndị na-enekwa ndị ọya i mee maka ndị ọya nọ n'ụlọ i mee maka ndị dị ime i mee maka ọganiru ụmụ anyị i mee maka ọganiru obodo igbo ihe ndị a niile ka mmadụ ọbụla kwesịrị ibu ụzọ gbakọcha nke ọma hmm, ịbakata ime hmm, na e, ọ na-abụrọ maka nnọọ ụmụaka hmm, ọ na-abụrọ maka ụmụ nwaanyị dị ime ma ndị nọ n'ọya ihe eji ekwu okwu a bụ maka mkpamkpa ndị imo na-akpazi nke ikpeazụ a ọkụ niile agbara n'imo ọreje ebe a kpọrọ afịa n'Imo steeti eke ụtụtụ market e wee jee n'afịa obodo jiri biri ahịa tọrọ gụ maka na ahịa ahụ a na-akpọ eke ụtụtụ market abụrọ taa ka o bido na ahịa ahụ tọrọ gụ ahịa ahụ tọrọ ndị jere gbaa ya ọkụ na ahịa ahụ ebido dịba taa ahịa ahụ abụghị ihe dịbara taa mana maka ihi na mmadụ na-achọ nke onwe ya ọdịmma nke onwe ya naanị onye na-achọ ọdịmma obodo ya ada achọ ka ime funarị n'obodo ya onye na-achọ ọdịmma obodo ya ada achọ ka emegide ndị obodo ya onye na-achọ ọdịmma obodo ya enwe mgbe a na-eme ọdịmma obodo nwaanyị were ya awụsa onye na-achọ ọdịmma obodo ya a na-eje e, e, obodo ahụ ị na-achọ ọdịmma ya ị na-emegide obodo ahụ ọkụ niile ahụ agbalụ n'afịa ebe niile ahụ agbara ọkụ ahụ afịa ahụ agbara ọkụ ya nwa bụ eke ụtụtụ ahụ ji sugo ya ọkụ ihe m na-ekwukwa bụ na onye na-achọ mma obodo a na-eje ebibi obodo a na-achọ mma gịnị ka a ga-agwadị ndị ọkụ gbara n'afịa fa a na-ekwuro maka ihi otu onye were ebibi imirikiti ihe niile a na-ekwuro maka otu onye na-achọ ịna n'iyi kwuro mgbe ka edebe ndị bara uru n'ụsọ jee wetagodo onye a na-achọ ịna n'iyi eme ya ọ bụrụ mmadụ ọkwa na ijekwa na akwụkwọ nsọ ha wetara anyị abịakwa ji emegide anyị ịfụkwa na chukwu na onwe ya na jizọs a na-ekwukwa okwu ya bụ onye nche ka nche atụrụ na-ekwuro maka ofu atụrụ ya olibe igwe atụrụ ndị ọzọ ofu ebe o kwuro maka ofu atụrụ debe igwe atụrụ ndị ọzọ je nwụchegoro ofu atụrụ a na-efu efu gịnị ka anyị nwa bụ ndị igbo ga-eji wee nọrụ o nweghị onye na-ekwu okwu onye ọbụla nọ na-ekwu egbuo gị ihe dị ndụ nobody is talking ma ọ bụrụ ndị oyibo o nwe onye na-ekwu okwu igwe obodo agbafusigwonu ọbụna igwe igwe ọ bụ ndị gọvanọs na-etinye na gọvanọ aha etinye igwe ndị obodo gọọmenti ahụ etinye igwe ndị obodo ọ bụrụ na ị gụọ baịbụl ị ga-afụ ebe baịbụl gwa gị na ị ga-asọpụrụ ndị ahụ bụ ndị eze na nze na ọzọ obodo ya ndị igwe obodo so na ndị a na-asọpụrụ na ọ bụrọ gọọmenti na-eti ọ bụrọ gọvanọ na-etinye igwe obodo gọvanọ enwerọ otu mkpụrụ authority o nwere itinye igwe ndị obodo mana mgbe ahụ anyị ji wee na-agbanwe ihe anyị nwelu anyị na-agbanwe ihe anyị nwelu ka gọvanọ ji eji aka ya tinye ha na-azọ ya azọ i werezie nye onye ị laikiri onye ị laikiri na obodo ahụ i nye igwe obodo ọ na-emezi